iri ji dị o shila mbụ because anyị wụ ndị la-akọ ji ọkwọ dị ebe m gwara na ala akpa ala mba ji ọwa ebe egweregala ji ga-afọ ala rụọ ebe ahụ onye ọbụla adịshọl ọ ga-eji wụ atụrụ tawa ọhaneze ndị ọma njem ọnụ anyị abịachikwala ọzọ iwetara unu otu o si na-aga n'ala ọhụhụ ebe anyị nọ ugbu a bụkwa otu autonomous nke nọ n'ime ọhụhụ nke a na-akpọ ụmụagụ autonomous community onye na-anọnyere anyị l'ihu onyonyo ka ụbọchị taa bụ otu eze ama ama n'ala ọhụhụ eze ndị ụmụagụ ọ ga-aga n'iru

Autonomous Community unu abịa ụmụagụ wụ an autonomous community nọ n'Umuhu n'ihi ọhụhụ dị abụọ Umuhu na Okaiuga ala ụmụagụ dere jii site l'amara Chineke ọ dịghị oke nsogbu anyị nwere ya wụkwa nsogbu dị adị nsogbu ụkọ ọrụ nsogbu gbazuru ala Igbo ọnụ ọ dịghị nsogbu ọzọ dị iche ndị ụmụagụ nwere ụmụagụ nwere ọ dị otu anyị si kee village anyị a gụwa ya o hiri nne kama ihe anyị mere wụ anyị chịkọta ụfọdụ villages anyị akpọọ ha ihe ndị bekee la-akpọ block of villages i mee ya otu ahụ ụmụagụ dị ụzọ anọ agụ ebi ụmụ eze eyiri mgbagoro la ụmụka ọnụ

ya dịka m gwara gị isi mbụ eh, ehiri ha nne aga m ịgba mbọ kpọtụrụ gị ya la nkenke at least gwa gị ole ha dị agụ ebi nwere mm, nine villages ịkpọchịcha ha ga inye m nsogbu ugbu a ụmụ eze ehiri nwere 7 ee bịa la ụmụ eze ehiri anyị nwere ụmụ chukwu ụmụchukwu ma ndị ahụ bi la abadaba abadaba okezie ha la mba atọ gba anyị nwere ụmụ ndụka e nwere ezi ukwu nwee ụmụ okpokoro nwee ụmụ ọgbọg la ụmụ chukwu ọcha Umueze Ehiri, one of the blocks. Agụ ebi ga inye m nsogbu ịkpọchịcha ha. Um, um, yes. Um, Agụ ebi. Mgbagoro. Lụọ ụmụkọ ọnụ. Yes, these are the four blocks making up Ụmụagụ Autonomous Community. Yeah.

The, like we said, Omuago did up to there are about 20 something villages. Like I said before, I bịara chịkọta ha niile dịka ala agbala ikwu. Yes. Where those four, I like to have four blocks of villages. Each block nwere chairman nke ha. nwee village care village head dịka ha this just like an administrative unit when you bịa rutekwala each unit or each block ha enwee their own sub villages yes Yeah. Uh, ọ wụ ancient uh, history. But I will tell you a little bit of it. First of all, ka m kọtụrụ gị akụkọ mgbe nne m dị ndụ ọ gwara m na ọ la-eme ha gaa ịbọ ahịhịa l'ala mba ji anyị ala mba ji the pas- the parcel of land in between ụmụagụ and ofeme ọ la-eme ji ha ọ dị mgbe ha ga la-abọ ahịhịa ha bịa hụ nga agụ mụrụ kpọsara ụmụ ya and remember agụ ọ wụ ke nwaanyị ya la-elekọta nwa ya and ọ na-agawa gaa nga ọ ga-eji atụgharị otu ya afọ ịhụ nga o doere nwa ya that's its character so ha hụ ya ha gbọtọ ọgụ ha gaa gbuwa ụkpara la feed ụmụ agụ ahụ probably because ị ma character agụ ya tụgharị anya ọ ga-ahụrịrị nga o duwere ụmụ ya so ya gaa hunting ọ naghị agata anya nne agụ so ikekwe nwere ike ha adị luck ya adịghị anụ ọ gbagbutere mgbe ahụ ị ma ị gala ọrụ mgbe mbụ a la-arụ ọrụ ọkụkọ ugbo ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa nla na-ekwe agakwa ọrụ ọ dị nga a la-aga la ukwu o- ukwu osisi emechasị ebe ahụ ụfọdụ arụ ịga nwa ihe mkpụkpụ yiri ụlọ nri e ji bịa ọrụ ọ nga ahụ ka a la-adọwa ya onye ku nwa bịa emezie nga a ga-enyiwe nwa so agụ ahụ bịa o nwere ike ya evuru ihe ọ tagburu gaa were dere edere ka ọ ghara imesu ha ụjọ gaa dọwa ya l'isi abọ ha nga ahụ turnụkwa lawa ajụjụ ị jụrụ wụ ihe anyị ji la-aza ụmụagụ history has it na anyị nwere relationship with agụ agụ anaghị atagbu onye ụmụagụ onye ụmụagụ anaghị egbukwenụ agụ i mee mistake gbuo agụ la ụmụagụ ị ga-akwa ya otu esi akwa mmadụ elie ya otu esi eli mmadụ eberi ya akwa that's uh, the the history of that ndị ụmụagụ anyị la-ehi agụ o nwere omenala jueshi a la-eme anyị nwere isi anyị nwere ihu omere agụ so it's like a, a leopard cult because agụ awụghị tiger that's one thing i want to correct agụ dị iche la tiger agụ dịkwa iche la lion even though all of them belong to the uh, cat family tiger is not in africa except in south africa where you have a little trace of it ebe ọ bụla ị hụrụ uh, tiger wụ zoo ihe nọ ebe ke anyị wụ leopard and the difference the major difference apart from physi physiology ka a ga-ahụ la anya wụ the stripes of the tiger and the spots of the leopard ke anyị nwere ebe uhu anyị ebe wụ leopard so i was trying to say that it was like the leopard cult ndị ebe uhu anyị na-ehi agụ so you can see where we're coming from oh aha is like uh, there are a lot of them i cannot tell you yeah, but you can see the relationship between agụ and ndị ụmụagụ ha ji la-aza ụmụagụ

o so la ụmụ ururu ihe anyị la-ele ma ọ dị otu ọ ga isi adị mfe imeghachi but ekere e, e eyere chọọchị emele anaghị emekwu ya ee o nwere ememme dị peculiar to ụmụagụ i do not think la ọ dị ọtụtụ ndị na-eme ya la ọhụhụ akpọtụla m aha ya l'ishi mbụ omere agụ but like it's going extinct because o shiri ike and it's not the thing I'll begin to tell you ọ wụ mmadụ niile even ị bịa la ụmụagụ ọ wụ mmadụ niile na-agali hụ omere agụ So that is isi ke the peculiar peculiar to ndị ụmụagụ ke ha ke anyị na-eme la-awụghị ke ọhụhụ na-eme that is one that I can remember very vividly amaghị m No, I don't want to say ọ dịghị ndị na-eme ya ni. Mm, because uh, uh, the little things we are told in, in logic, you are told not to do all and some error until you do a global uh, examination of ihe ọ bụla ị na-ekwu before ị ga-asị ọ dịghị ndị na-eme ya ni. So to be safe, aga m asị la ehighị nne na-eme ya ni. Emere omere agụ la Ọhụhụ. Onye ezi ji gaa n'iru, omere agụ ahụ e nwere ike ịga hụ ya ọnọ ọka nọ ọ wụ ihu ọ dịghị ite ihu mmụọ ka ọ wụ nwere ama a na-eme ya ọ wụ but ọ wụ ihu mmụọ wụkwara ama because e nwere like I told you before we every ụmụagụ person like here mgbe a na-eji eme omere agụ nkwụ ya a la-awụ ya that day ya agba mmanya ya that day a ga-azatakwa ya that day mmanya ngwọ mmanya nkwụ sọrị mmanya nkwụ a na-eji eme ya a la-awụ ya that day zaa ya that day chi ebe ahụ tọrọ ya ọ naghị eru ala and ọ wụghị mmadụ liile la ọ dị uhu nwunye anyị so you see when you look at all of them ị ga-ahụ la o yiri ihe mmụọ hmm? that's why I'm just saying answer ya wụ both right ọ wụghị ihe ọ wụghị tabiri ji ṅụrụ mmiri ọkụ ọ dịghị ka ekpe ọ dịghị ọ dịghị ka ekpe at all we are all an all comers game emere agụ awụghị all comers game and that's why we have not uh, res, uh, resuscitated it the last agụ e hiri l'Ụmụagụ immediately after the war that I'm aware of

ọ pụtara na o nwere ndị ikere na-eme ka ọ na mmukrobịara join gwa ka ọ ndị ikere na-eme it's more of ihe ndị ikere emi ọ wụkwanụ ndị ikere emi liile hmm? ee ọ wụghị mmadụ liile o mere agụ wụ ihe ịrụwa ụka ishi la iso

most of them are o nwere otu Asobie shi kpọọ ya it's not really la ọ wụ ihe nwanne ọ wụ migratory eh, relationship unu dị atọ unu shi ebe ahụ la-abịataduo ikekwe ya aka ịdabara gị la nke nwaanyị mgbe ọbụla ị ga ọ gawara gaa kpọrọ ya ọ bịa probably you want to protect her and she respects you unu la-aga gị la ya ala-eso eventually unu shị ka unu nọrọ nga o nwere ike ịhafụ onye ke ya agawa gị la ya nọrọ nga So Asobie is believing la that is the origin of most of the relationships anyị la-enwe ugbu anyị la-akpọ shị ọ wụ nwanne ji onye ka ewe otu nna onye ka ewe otu nna right so we were migrating ụmụagụ for example anyị l'Ụmụdiawa so we all migrated together after during the war nwere ebe a la-akpọ land army i think it's in uh, imo state now ị gafe Ụmụdiawa ofe iyi ebe a that was the very first place we settled imo state yes in imo state well, as we speak now ọ dị ebe la seven and half ọ dị ndị a la-akpọ ụmụagụ ebe a right we it is said that we are related the, to them. Right? So, you see, when, you, when you're moving, ndị ụfọdụ adrọpụọ eh? eh, ndị ụfọdụ ala-aga. History has it, or story has it, that Ngwa la Ọhụhụ. So, during that uh, period of uh, migration, erute i think la imo ndị ngwa shị ọ dị ha ngwa ngwa ka ha gawa this other group shị chere ha ka ha hụọ ji ha that's why i told you ọhụhụ looks like a nickname ndị ọhụhụ ndị ọ dị ngwa ngwa Ndị ngwa. You've just said that. You get it? So, in course of that movement, ndị ke shi ebe ha gawara ebe ke ha I tell you a story that what happened to me. I taught at Ngwa High School, Abayi Umuocham. M eruo ebe m bi l'ime Ngwa. so i just came in ị ma the story a na-anụ maka ndị ngwa in the 70s and then i taught there 70 76 77 banyere ebe m nọ nga m hayara ụlọ m bi ha shị nwa ọhụhụ kena i got frightened who told these people la m wụ onye ọhụhụ so uh, for that for more than four months anaghị m ekwe afụta sị ndị a nwere ike pịa m pigbuo m ma ha gara mata ebe m si unknown to me la every stranger to the ngwa man wụ onye ọhụhụ every stranger to the ngwa man ma ị wụghị nwa afọ ị wụ nwa ọhụhụ so yes so you discover that that ọhụhụ ha kpọrọ anyị ha la-akpọzi any other person la-awụghị onye ngwa onye ọbụla onye ọhụhụ nwa ọhụhụ so i want to i want to see these are personal experiences that support what i've read i'm not a historian i'm a civil engineer it's just that if you are in a thing you want to read and understand and then compare it with what ị la-ahụ just like i said ọhụhụ wụ nickname m ga-esi ndị ngwa gụrụ anyị mgbe anyị la-ahụ ji anyị ka anyị rie ụmụhụ la ọkaiuga that's aborigin aha wụ aha ọkpụ anyị na-aza and i want to pros, pros, uh, postulate that ikekwe during that migration anyị enweghị aha hmm? ee ndị ke ndị ọhụhụ la-ahụ ji because ọ wụ la o nwere aha e nwere ihe ha ga-akpọwa anyị mgbe ahụ ee ndị ngwa mere na ngwa ngwa unu gawa so but i want to leave it open for ndị ọhụhụ anyị historians let them go ahead enwere otu esi etufụta ụmụ oruru ihe ahụ they know it let them go in and find out a little more about what is the the history ọkpụ history ndị ọhụụ because these are some of the things like in my own community here woman para woman alone is causing a lot of trouble eruola I had on one section of my uh, community they believe la ọ ha kwesịrị ịwụ eze because ha wụ number two you know those kind of things but I keep telling them there was one question we asked onye wu nne unu onye wu nne eh, nwunye agụ na ọwụrụ agụ mụrụ ụmụ anọ onye mụkwaranụ ndị ahụ nọ seven and half la-azakwa ụmụ agụ anyị la ha wụ nwanne so there are a lot of things i'm not saying my own theory my own postulation is the best eh? but that's why i want to encourage i'm glad we are talking ndị ọhụhụ let's go in and find out more details maybe at the end of the day you discover that there is no section anyị niile nwere ike ịwụ otu in the course of migration onye ke esi ebe gawa ebe ka eh? ụmụ eze yiri a we are living close to eh, akọlị ebe ndị agụ ebi anyị bi ịga ụzọ akọlị nkpa sorry not akọlị nkpa ịga ụzọ ụmụkabi ọ wụrụ ụmụagụ bi this side ụmụkabi bi this side that's where we are living ke mere m eh, ama m ọkpụ aja anyị ebe ahụ ugbu a and then when that place was not being comfortable We, they moved to this place. You see, migration, there is still need for ndị ọhụhụ to let's do a little bit of it's a challenge to our, our professionals to do dig a little deeper ka anyị mara especially may explore migration theory of ndị ọhụrụ Hmm. onye eze azịza gị ejuru afọ thank you biko gaatụ n'iru maka otu ajụjụ ọzọ nke la-agbagwojukwu anya l'ala ọhụhụ la nke mmatụ a sị ka a jụọ onye wụ ọpara ọhụhụ ele ndị wụ ọpara ọhụhụ that goes back to what I was telling you. Eh, olekwanụ onye wu nna ha onye mụrụ ha onye wu nne ha this thing you're asking will be solved by a detailed understanding of the migration of ndị Ọhụhụ if you go today Ụbaha sị la ha wụ ọpara hmm? ee eh, because ha ji isi aja ana ee eh? so but these things like i tell you it could be as you migrate ndị ka epulu ụzọ gafeta bịa nọrọ well you can take ọparaship because you came there first it's a right if you do that is justifiable ọ gịnị wụ ọpara ọ wụ otu nna ga-eji unu before ọ ga-awụrụ ọpara mmadụ eh? I'm one of those that don't believe la ọpara bụ otu nna ji anyị I believe in the migration theory probably ndị pụ ụzọ bata that those could be the ndị ọpara

ịkpọwa okwu Igbo I don't believe you. How old are you? 29. Ekpe abịa bụ 29 years ago. I'm not sure ọ bịala 29 years ago. Ya bịagodi ekpe akarị bụ 30 years lọ.

Umudiawa here started about two, three years before us. No. Umudiawa started some three years before us. Here we kwa ndị ọhụhụ odumodu. Odumodu. ọkọnkọ ihe wụ especially odumodu anyị awụke ụka ọkpụ I grew up to meet odumodu ọ wụkwụ ụdị odumodu ha na-akụ ugbu a odumodu ndị kremi na-akụ a la-ehu ya ehu a la-eji a la-atụ ilu a la-akara gị ụka ha chọọ ịkara gị ụka otu ede agala odumodu agụ ịgha ala enwunwu ya akara gị otu ede ya wụ nkwa shi la ọkpụ eh, nkwa shi la ọhụ ekpe you know but i don't i don't worry culture is dynamic so it varies with time and all their similar level you can assimilate culture you can acquire culture ihe iti ọwụghị culture ndị Igbo the origin of trouser wụ missionaries encroachment into Igbo land ihe anyị lụrụ bịa otu ndị Igbo la-eji ama akwa ma nwoke ma nwanyị I thank God for the Irish people up till tomorrow they've still maintained that their skirt tradition

dị oshi la mbụ because anyị wụ ndị na-akọ ji ọkwa ọ dị ebe m gwara na anyị na-akpọ ala mba ji ọwụ ebe eweregala ji ga-afọ ala arụ ebe ahụ onye ọbụla adịshọl ọ ga-eji wụ atụrụ tawa so ịkọ ji wụ omenala anyị wụ dị n'anya ọwụ omenala Igbo and a na-ecelebrate ya cos ji wụ ihe eji mara onye na-arụ ọrụ ubi afụkwa ugbu a jigbọ ewerela ọkwa so ji eh, do I call it the king of the crops so a na-ecelebrate ya enwere deity njọkụ ji these are the things ị ga-eji amara kedu ihe ihe wụ ọkpụ omenala enwere deity that was protecting ji enwere nsọ anyị laa na-emekwa ugbu a ọwụ ihe arụ mmadụ ịga anya oshi la mbakoro nga akọrọ ji And so many things wụ omenala. When you listen to them and you hear them, ị ga-amara la anyị ebidoghị taa. If ji is new, anyị agaghị nwe a deity dị related to ji. Since we have it, It means it has been there. Now, let me digress a little. I told you about tiger and the leopard. Ndị ihe a na-akpọ tiger la okwu Igbo. It doesn't, no? Ọdụm wụ lion. Tiger has no Igbo name. Ọ wụrụ any Igbo name now, ọwụ a creation. Because it is not of this place. Ihe ị ga-agụ aha ọwụ ihe ị ma. Right? So when you talk about yam, ị ga-ahụ enwere njọkụ ji, which means ọwụ anyị na ya bidoro ebe. And you know you asked about uh, iri ji. and I was talking about yam because ị ga-ịpụ ụzọ nwetanụ ji before ga-enwewe iri ya ma wee we ya so because we have yam iri ji is synonymous with having yam and I've told you ji wụ the king of crops so it is being celebrated ọ ya wụ iri ji Chineke ekele dịrị ya Njọkụ ji ị gbalịala mee ji anyị eruo

aja ala eh? so these are the agents of God that are being worshipped so when you have yam and you have the deity emecha ha sị Eke kere mmadụ anyị ekelele ji anyị mere nke ọma ya erukwa afọ ọzọ ya emekwere anyị otu

I was doing a project in Ilorin sometime. Hụ otu nwatakịrị ọ mm, mm, that one that one is far. La Anambra Imo River Basin Development Authority. O nwere ihe m ga-abịa ịga la ọfịs ha. bịa hụ nwatakịrị ahụ ya nọla ekwu ụka ị kara ya otu ma ị na-akafụli ya ya akara gị abụọ ma ọ wụ atọ ma anọ ya lewe ya lewe ya kpọ ya nne m ya za sị ị wụ onye Ọhụhụ ya ideda ya wụ onye Ọhụhụ so you see the the the manner the attitude of an average Ọhụhụ one anaghị ezu ya ezu ị kara ya otu ya kara ya abụọ anaghị ezu ya ezu ana m agwa ndị mmadụ anyị anaghị eme nshi kama nshi anyị dị anyị l'ọnụ so amaghị m because there is no Shakespeare said there is no inscription on the face of a person to uh, determine his inner construct construction or whatever. okay so ee but hụla this mannerism ka ahụ dị very very obvious with the average Ọhụhụ person again i would say la the average Ọhụhụ man wụ onye ụjọ ọ wụ onye ụjọ ụjọ ime ihe ọjọọ ee ụjọ ime ihe ọjọọ la-atụ the average Ọhụhụ man i think that is why we are still poor that's one thing I know ana m agwa ụmụ ebe uhu anyị ọ dịghị ihe ọ bụla adịghị mmadụ n'ọbara if you force yourself to do it you will be easily caught the average Ọhụhụ man is so afraid he refuses to disobey the rules but remember again the dynamism of culture There is a lot of change. I'm talking about the original ọhụhụ man. Ishe ha otu the original ọhụhụ man we want to keep it the way it is. Forget about adulteration. Agala uh, with due respect ama m onye ebe nne unu niile shi ogwe m alụrụ m nwaanyị outside ọhụhụ you know intermarriage

o meela adulterate the, uh, the, the attitude of the average ọhụhụ man anyị agala ndị enyi anyị akarịalala ma ndị la-eme enyi ndị awụsa ma ndị la-eme ke ndị igbo ma ndị ke la-eme ke ndị bekee they say tell me who your friend is and i tell you who you are so but when you talk of the average ọhụhụ man ime ihe ọjọọ la-ara ya ahụ but ịgwakwado ụka ọjọọ ọ la-adị ya easy

well uh, ekwuruchasị egbucha patapụta ebulara nna nwe ọrụ ọ ya ọ wụ ole ndị bekee sị the hen has come to roost or whatever ọ dịghị i said it ala ọhụhụ anya we are not

came back o teghị anya ya nwụọ ọ wụ la o nwere ihe gburu ya na ọwa he was old he's the author of that book I'm talking about and when you read those things you discover dee ọkpara ha these were great men that had straight life mgbe anyị na-ajụ where are those qualities eji amara ndị ọhụhụ So my little advice is for us to go back to our roots. Discover who we are. What are we known for? ahụtụbụ m gashi lee mere nshi bịara ụwa ọ yọrọ ọhụhụ ọ la ala ọhụhụ ụwa ọ yọrọ ọhụhụ no where, what is happening with our young people

let us go back ma ndị kremi ọ wụ naanị young people ihe ka gburu ugbu ikremi arụrụ ala and i make bold to say to any of them so we're not talking only about the young people every community ọ na-eme ihe eshiwe ike mgbe ahụ gaa hụ ndị kremi ha afụta bịa were ọfọ ha aka ịkpa and ọ dịghị onye ga-ekwe ọfọ ahụ ma ọ dịghị upright and they were all upright how many ndị ile ala Ọhụhụ ga ego ugbu a si ka afọ isi a ndị krem ya fụta ị ga-ịhụ onye ka ga-esi ke ha nwanne ya nwanne ya ha ọnọdụla ikpe ahụ wo ya ọ ga-akụgbukwe na ya so we're not talking only about the young people we're talking about even us who are old so let there be a rethinking in Ọhụhụ so that Ọhụhụ can be great again but the worst with the young people ọ ebe ọ ka njọ because they are the replacement at 70 something years ana m agwa ụmụ m aladịala m ezumike nka I can hardly do the, the things I used to do before. So ndị okorobịa biko kwenene eji m aha Chineke arịọ ha ha ghara ihe ala aṅụgha aṅụgha gaa mụọ ọrụ onye ọ wụghị mmadụ niile ga-agacha skuul onye skuul na-ekweghị ya ga mụọ ọrụ mụta ezigbo ọrụ

karịrị my basic salary quote me anywhere you can't beat them but echi ugbu a sị ya ga mụọ ya welda so let us there is dignity in labor ọ wụ aka aja aja le-evute ọnụ mmanụ mmanụ Let the young people get into whatever that they can do that is right. esoghị bụla ndị na-agọ ọfọ ihe ibe gị mere mee ọfọ m na-agọ ihe ibe gị mere dị mma soro ha mee ke le adịghị mma i mee ya ọ gaghị gaziri gị ana m agọ ya la ọfọ so biko ana m arịọ anyị ka anyị laghachi back I've spoken about the old the elders like me I'm, I've concentrated on the youth because ha wụ ebe dị dị m mkpa akwa enwere ndị apụpo juru nga ọmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ if they are not properly directed Quo vadis, ma ọ wụrụ ndị Latin. Where do we go? Ọhụhụ might go into extinct ma enweghịkwa agwa ahụ eji makwa anyị ndị Ọhụhụ yes we might all be living agakwa ịhụ Ọhụhụ an Ọhụhụ man then Ọhụhụ is finished ee eh, the most important wụ ihe nna m la-eme ndị ọrụ ubi because 80 more than- if not more than 80 percent o doro n'anya otu ihe ọzọ eji mara anyị la ọhụhụ anyị awụghị ndị oke ahịa ọrụ wụ ọrụ ọhụhụ anyị wụ ọrụ ubi la ọrụ bekee ọrụ bekee ahụ ọkwa ticha Eh, so we are majorly agrarian people but arụcha ọrụ nama aga mebisie ya ọ dị terrible other things anyị needịrị ọtụtụ ihe anyị enweghị mmiri ebe but i want to thank uh, the present uh, governor Otti ọ na ha agbalịla for the first time after how many years ka m hụrụ agala ekwu okwu ma afọ ọbụla gara etu otu ihe ọhụụ ọbịa mere anyị na primary school afọ ọbụla bịara etu otu ihe ọhụụ ọzọ bịa mere anyị na health center i want to thank him la agwakwana ya anyị wụ Oliver Twist we still need some more especially in the area of the roads connecting Ụmụagụ and other parts of eh, Ọhụhụ especially ụzọ anyị ji akpọrọ aha deede m Ọkpara ma ọ dị ihe ọzọ ha ga-eji mee ya ha ekwere aha dee Ọkpara mepụrụ anyị ụzọ especially ụmụnne anyị ndị Ofeme they are almost like they are forgotten and rejected oh they are my neighbors so i know Like I keep saying, uh, like I said, uh, Otti, ọ ga-adịrị ya mma, he has shown that it is possible to do things. Ya metụbara anyị. Ndewo. Igbo ndị ọma njem ọnụ ọhụhụ n'ụzọ ekele m unu unu ahụghị mgbe ọzọ ma ahụ mgbe ọzọ unu anụkwana mgbe ọzọ ma anụ mgbe ọzọ unu anụla ya La ọnụ onye eze anyị bụ eze ndị ụmụagụ autonomous community ya mere unu echefukwala ịtụsa ozi a unu echefukwala idekwa ihe la ihe edemede sowekwa anyị ka ala ọhụhụ ka mụ la gị mee ka ọ dị mma n'aha Jizọs amen